ịbata ya ọ bụ na a nabata gị oke bụrụ monk ị ga-anọ nke izizi ị ga-anọ one year a na-akpọ postulancy after the one year ị nọkwa two years a na-akpọ novitiate i wee mee first simple profession i mesha simple profession now every year you renew it every year you renew it

ndị be anyị ọ ka bụkwa Ugochukwu Ikeokwu Benjamin na monastery nke dị na Nsugbe ka anyị nọ maka na mmemme mere ụnyaahụ ee ọ nwanne anyị nwoke bụghara fada ee ọ ga-agwa anyị afa ya ọ ya nwa na-akọwara anyị ife ndị a maka ndị na-ajụ ọtụtụ ajụjụ ịbụ monk ụnyaahụ e chiri ofu onye n'ime unu ka ọ bụrụ onye nlekọta ma ọ bụ nnukwu ụkọchukwu nke a na-akpọ bishọp abbot mgbe bishọp na-ekwu okwu ma nkọwa niile e nyere anyị chọpụtara na a na-eburu ụzọ rọpụta onye anwa tupu e nwee ike a nụ na ọ bụ ndị ya bụ ndị ezinụlọ ya ndị oyibo na-akpọ the community na-arọpụta ya ee mụnwa fụkwa na onyonyo ụbọchị unu rọpụtara ya na unu na-enwe aṅụrị na-eti ịgba na-agba egwu m wee na-asị kedu ihe unu fụrụ ụdị ndụ ọ na-ebi unu ji wee nwee ụdị aṅụrị ya ma wepụta ya
nke izizi bụ na eh, inwe abbot eh, na-eso na e nwere abbey abbey is the highest rank of a monastery uh, so the community of our lady of angels Cistercian monastery was raised to the status of abbey in the general chapter

tupu e mee eh, community ọbụla or monastery ọbụla abbey a ga-adịgodo sure bụ na o nwe ndị nọ n'ime ndị nwere ike ịbụ onye nwere ndị nwere ike ịbụ abbot like I was privileged no more more

maka a sụkatazie the abbot the superior the ife nwa ife nwa a na-asụ na rom anyị anyị nwa bụ ndị eru n'ufe ya ihe anyị ghọtadebere n'ife niile ị kọwara bụ na gụnwa bụbu onye isi nke a na-akpọ superior ehe ya bụ ihe ndị ụwa ga na-amụta n'ife a na-eme ya nwa bụbu onye isi bụ superior wee jee na rom e wee na-ajụ ha ma monastery ha torugo n'ọkwa ebe a ga-enwe onye a na-akpọ abbot nyanwa sị ee e wee megide nkata aha ọ bụrụ ngịga unu wee fụzie ihe dị iche ọ bụrụ na ndị ụwa nyanwa apịwa button ka ọ bụrụ nyanwa mana nyanwa na-akọwa na e nwere onye ga-eme natakwanụ nọrọkwa n'akụkụ were kwado ka onye ọzọ bụrụ onye isi echetara m ekwere m ghọta na na onye abbot na-akarị na onye nstri n'ọkwa ọ ya ka m kọwara sị na abbey tupu anyị abụrụ abbey anyị bụ ihe a na-akpọ priory abbey is the highest rank ya bụ onye sị na sị na monastery bụ abbey ya pụtara na ha elugo n'isi ya bụ ka ịma na anyị nwa bụ ndị ndị nọ n'ụwa amachaghị ibe ya bụ ka m wee na ọ na-abịa na parish hmm? ya bụ e nwee ihe dị ka outstation e megidezie e wee bụrụ parish ihe anyị ga-eji na-aghọta maka anyị amaghị nke bụ ee ya bụ na a chọpụtara na mgbe mbụ unu erubeghị oge ogo ịbụ abbey abbey yes hmm. anyị erubeghị ogo ịbụ abbey e mechazie ya na 2022 2022 last year e wee bụzi ya na unu etorugo ịbụ abbey a kụọrọ jizọs aka mgbe ahụ unu bụchazi abbey ife ọzọ wụzi ihe ga-esochizi ya bụ onye ga-awụzi anyị na-akpọ ya abbot ọ abbot ka ọ habbot abbot
abbot ndị be anyị unu afụgo na oyibo karịrị na bekee bụ agbara onye na-asụ ị sụọ ka o kwere gị o kweghị kpọka ya ofu eh, onye isi ị kpọọ ya onye isi onye na-achịkọta ah, hmm. eh, eh, anyị matara na ndị monk na ndị nuns wụ the most humble human being na-enwe n'ụwa anyị na-afụkwu ya na ndụ maka na akụkọ anyị kọrọ mgbe ị nakwa akọ ya o metụtara m n'arụ ọ bụrụ na ndị politician anyị o nweghị ihe mechara na ọ bụghị onye aha jere Rome aha ya bụ ị ghọtara o bido ebe ahụ mebe IM mebe bribe dị na ya ị ghọta etu a ka ndị ụwa si ihe dị iche na ndị ụwa na ndụ ụmụ chineke ya bụ anyị na-enwe aṅụrị na anyị nwere onye dịka gị ị dịkwa umeala ka a nakwa ajụ gị ife i were obi aṅụrị na-akọ ya etu ọ dị ọ bụrụ na onye ụwa I say, don't mind that that uh, that uh, person so called himself. Eh? Eh, he, he claimed to be even onye kwughị abịa ụbọchị ahụ a na-enye ya that uh, ikike ọ pụọ kpọrọ ndị otu ya ha na-anụ ọgụ dada sad gba ya akwụkwọ ya na-eje na kọtụ na-ekpe ya mana jesu sị n'etiti ndị nke ya na ọ gaghị adị etu a unu nwa na-egosi ụwa na eziokwu ee maka ikwe na kraịst abụghị ịnyagbagba krọs na-agagharị na-ebugharị baịbụl na ọ igosi ya na omume anyị fụrụ ife ndị a anyị na-ekene gị ee ndụ unu ekpere unu na ife niile anyị na-enwe aṅụrị ma anyị cheta na anyị nwere ndị dịka unu hmm? ee kedu ife ị na-agwa ndị mmadụ bịara ebe a ụnyaahụ maka afụrụ m ọtụtụ mmadụ bịara maka mmemme a kedu ọfọ ị na-agọrọ ha maọbụ ndụmọdụ ị na-enye ha
yeah oge e mechara anyị abbey eh, na Rome oge e mechara ya as I say n'ọbụ we have to about 200 people in the hall ndị ọcha mainly ndị isi ojii were let's say 14 people or thereabout so i told them ihe m gwara ha bụ na ekele m ha otu ha si were organize anyị that's when ihe ha mere mana m gwara it is an elevation Yes, it is a responsibility. Eh? Ya bụ ọ bụ ha bunyere n'ọkwa mana ọ bụ ọrụ ka e kenyere anyị. So m gwa ha, don't forget to pray for us so that ka anyị nwee ike ibi otu ekwesịrị otu anyị kwesịrị ekwesị. So ya ka m na-agwa ndị ndị be anyị ndị bịa mmemme na ana m ekele ha maka nkwado ha na-enye anyị n'ụzọ dịgasị iche iche. Otu ha si pụtakwa ụnyaahụ gosiri na ha na-akwado anyị amakwu m na ha ọtụtụ n'ime ha na-abịakwa na-eritekwa uru na monastery mana ana m a- ana m ayọkwa ndị mmadụ onye ọbụla nọ n'isi e kwesịrị ịdị na-ekpere ekpere Eh? so a na- a na-ekpere anyị ekpere na ya bụrụ a na-aṅụrị soro anyị na-aṅụ na anyị bụ abbey na anyị nwere abbot a na-ekpekwara anyị ekpere ka anyị nwee ike ịbụ ihe a tụrụ anya n'aka anyị a na-ekpekwaziri abbot anyị ekpere ka ọ nwee ike inye ihe a tụrụ anya n'aka ya maka na iwepụ amara chukwu o nwerọ ihe mmadụ nwere ike ime na amara chukwu ji anyị so anyị na-ayọ ha na m agwa ndị na-ekene anyị na-ekene ndị mmadụ na-ayọ ha ha na-erizi uru na na na monastery anyị na ndụ ndị monk ka ha na-erotakwuazi anyị ma ndị mọnk niile monastery anyị n'ụwa ebulite n'ọkwa ya na Abbot anyị ka um, ihe niile na-aga ọfụma otu o kwesịrị ekwesị. Imeela.
Yes. Ee, ndị be anyị unu nụ ka o si dị ọ ka bụkwa ụlọ ọrụ Bijek Movies International na-ewetara unu ife ndị a anyị gwuru egwu kemgbe nwanne ụnyaa ebe a na Nsugbe Monastery wee na-ewetara unu ife ndị a ee nwanne m nwoke anyị matara na unu amachaghị ife na-eme n'ụwa ugbu a maka na ndị ntorobịa anyị kakatara ụka wee dachigha azụ febe arụsị nke na-agba anya mmiri n'ebe onye otu kristi ọbụla ị batazia n'ụlọ ụka n'ụwa kịta ọ bụrụ na a na-adụbu mmadụ 300 ife ya na-afụzi kịta bụ sọsọ ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị nke ndị ka na-abịa abịa ụmụ okorobịa niile ụmụ agbọghọbịa niile aba n'arụsị ụkwụ ha eju n'okporo ụzọ na-akụrụ anyị arụsị egwu ya bụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye fa n'ụdị ndụ a maka na ọ na-agba anya mmiri ọ bụrụ na ndị a na-efe arụsị ikekwe ha afụwa na naijiria agharịpụgo fa ọ bụrụ na fa bata dịka ịbịa isoro unu bụrụ mọnk na-ekpere ekpere unu ga-anabata fa
ọ bụrụ na ha bịa ịbụ mọnk o gosiri na ha ka na- na ha ka nọ n'ezigbo ụzọ anyị ga-anabata ha n'ọfụma ọfụma ihe a i kwuputa a na- ọ na-agbawa obi ọ na-agbawa obi na ndị mmadụ gbarapụgo chukwu ah, because ihe kpatakwa ha ji agbarapụ chukwu n'ụwa bụ na ha adịrọ enwe ndị mmadụ adịrọ enwe iso chukwu ịdaba n'atụmatụ chukwu maka na chukwu nwere ezigbo atụmatụ maka onye ọbụla sọsọ mmadụ nwere ike imebi atụmatụ chukwu na maka ya so maka na mmadụ enwerọ ndidi ịnọgide n'atụmatụ chukwu tupu ụbọchị o sepụ isi chọwa ka ọ dị ọsọ ọ dị ka ọ dị ọsịsọ so uh, ọ bụrụ na mmadụ nwee ike na once ị hapụ ha na atụmatụ chukwu eh, ị rapụ atụmatụ chukwu tụrụ gị ka i soro wee gaba n'ọzọ chukwu abụrụ ihe na-akpọ ndị oyibo na-akpọ a spectator in your life if God becomes a spectator in your life that's the worst thing that can happen to any human being God's supposed to be an actor onye kwesịrị ibu ụzọ na-aga mana ọ bụja na ụkwụ kiribe ya ekiribe ma na agaghị aga so because na ndị mmadụ arapụgo onye ma atụmatụ chukwu atụ oge chukwu na-enezi enene and the next thing onye ahụ ga-eme bụ o tipụzie jebe mekewanye ihe mekawanye jee n'ebe a ka ndụ dị